bɛnkɛjan eh, talata tɛmɛlen an mɛnna kosɛbɛ ka kuma dɔ fɔ yan a kuma nin ye mɔgɔw a ye mɔgɔw yigiyigi kosɛbɛ an balimaw minnu sɔrɔla a kɔnɔna la a ye mɔgɔw a ye mɔgɔw dusukun a ye mɔgɔw dusukun chauffé chauffé chauffé chauffé ka taa ɛɛ ka mɔgɔw bila miiri miiri ni misimisi ni kinikini la a fɔ ka fɔ ko musolakaw ko ko cɛw yan'u ka kɛ muso fila saba naani ta ye muso kelen fila minnu bɛ sokɔnɔna la k'u k'olu lawasa fɔlɔ dilanko la ka sɔrɔ ka taa muso dɔ ta ko wa hali n'i taara muso dɔ ta k'i jija i taara muso ta ka muso minnu fana to so kɔnɔ k'i ka lawasa di olu ma eh, dilanko la mm-hmm. ko nɔntɛ a, a ko a ko a ko kuma ka ca mm -hmm. ko parce que ko bi k'a dɔnnen don ko muso furulenw minnu bɛ kanbelen tigɛ la bi mm -hmm. k'u ka ca ni muso bogotigima ninnu ye ko mais ko n'i y'a caman sen ko u tɛ dilan de sɔrɔ u siso kɔnɔ bɛɛ dun tɛ se kɔnɔni na bɛɛ tɛ se kɔnɔni na bɛɛ tɛ se muɲu la bɛɛ tɛ se sabali la bɛɛ farikolo ma dabɔ ko ka sigili kɛ ka kɔnɔni kɛ fo cɛɛ ka tila ka foutaise la fɔlɔ ko ka sɔrɔ ka na se i ma dilanko la ko a caman kɛlen bɛ k'i dogo de kɔfɛ k'u ka a excuse ye i y'a faamu ani fana ko cɛw bi bana cɛw bi bana cɛw bi dɛsɛ k'u tɛ sɔn ka ɲɛfɔli kɛ o furumuso ye wa furumuso caman bɛ bɔ a kalama i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san tan ye i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ni san duuru ye an k'a daminɛ san fila la fɔlɔ i ni cɛ min farikolo degera ɲɔgɔn na san fila a- aw ye san duuru kɛ aw ye san seegin kɛ ka san tan kɛ ka san mugan kɛ ka taa se fo san bi saba ma ni o farikolo eh, daminɛ ye min ye e muso in b'o dɔn n'a camancɛ ye min ye e b'o dɔn ni cɛw bɛ ka dɛsɛ pepepewu e b'o dɔn ka sɔrɔ i ma kuma parce que farikolo de bɛ maga farikolo la farikolo daminɛ tun bɛ na ni fanga min ye ani farikolo bɛ ka na ni fanga wɛrɛ min ye e furucɛ in tɛ se k'i ka kurusijala lagosi dogo i furumuso la i tɛ se i tɛ se muso in b'a makun de mais e tɛ se parce que farikolo de bɛ maga farikolo la farikolo dun maga o farikolo la tuma bɛɛ a b'a dɔn a b'i ka degré dɔn n'i kɔntannen don don min na i muso b'a degré dɔn ni i disɔ ka go don min na n'i y'a ba tile i muso b'a degré dɔn ni i sera i muso ma don min na ni kanuya ye i farikolo bɛ ɲaga cogo min na i muso b'a degré dɔn ko cɛw b'o dogo ko k'a fɔ tuguni ni muso ko k'a b'a gɛn k'a jɔ la k'u b'a fɔ ko ayi ko nkalon don ko i bɛ ka jugu nkalon dan na ko baasi foyi tɛ ne la ko o kuma bɛ sen na ani fana ko wɛrɛw bɛ yen an da ma se min ma dɔgɔkun tɛmɛlen o de bɛna walawala bi an n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ɛɛ an ye fɛn caman fɔ an tɛmɛna balo sira fɛ an tɛmɛna balo sira fɛ an ye fɛn caman fɔ nka an bɛ taa n'a tɔ ye halisa walasa an dusukun ka foni ɲɔgɔn kɔrɔ ni kisikasa bɛ min na yan a ka kɛ furusa ye a ka kɛ tuma bɛɛ furusa banbali ye n'a kuma dɔw fɔra a ka ca a la fɛn fɛn caman bɛ récupérer dɛ kɛmɛ la n'an sera ka eh, bi wɔɔrɔ récupérer a o ye belebele ye dɛ a dɔw récupérer man di wa parce que a tiɲɛna a mɛnna mais a dɔw la tiɲɛ yɛrɛ la n'a kuma tora ka fɔ k'an da fo n'a kuma la jamanajɔ de don ni du diyara jamana diyara o ni du ma diya foyi tɛ ɲa jamana kɔnɔ parce que a b'a sɔrɔ bɛɛ dusukun kurulen don ɲɔgɔn kama baarakɛyɔrɔ la bɛɛ dusukun kurulen don ɲɔgɔn kama du kɔnɔ bɛɛ dusukun kurulen don ɲɔgɔn kama kɛwale sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka taa muso bɛ kelenna kuma kɛ ka taa sugu la cɛ fana b'a ka kelenna kuma kɛ a ka moto sanfɛ a ka nɛgɛso k'a ka mobili kɔnɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la n'a sera baarakɛyɔrɔ la a bɛ se ka mun ɲɛnama de kɛ sokɔnɔna man ɲi kɛlɛ b'a n'a ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ b'a ni kan a fɔcogo t'a la o de y'a kɛlɛ a gɛlɛya yɛrɛ ye dɔw ye kalabanciya don a kɔrɔ ka taa muso furu n'o o kan ye bi musow yɛrɛ caman ko a fɔ man di dɛ jama ka hakɛ to ko n tɛ se ka so n tɛ se ka don so n tɛ se ka don so so nɔfɛ sokɔnɔna la a senkan ma nɔ muso cɛw de b'a fɔ ko n tɛ so san a senkan ma mais musow b'a fɔ de ko n tɛ tugu so kɔ a senkan nɔfɛ n'i m'a sifilɛ musow yɛrɛ de b'o fɔ sisan ko fo k'a sifilɛ fɔlɔ k'u tɛ furu i ma abada n'u ma t'i sifilɛ ɛ o sifilɛ don o e man'o fɔ cɛ ye o bɛ taa labɛn min sabati ka n'e kama a bɛ k'e bolo k'a fɔ ko farikolo fanga de y'o ye k'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ k'a dɛmɛ après mana n'e don n'o kɔrɔ i bɛ taa min sɔrɔ i ɲɛ ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn bɛnkɛ jan du kɔnɔnaw tɛ sɔn cɛw ni musow dusukun kurulen don ɲɔgɔn kɔrɔ u ye fɛnw fara fara fara fara fara ɲɔgɔn kan il suffit juste muso ka ko dɔ kɛ cɛ la a ma diya ni kun ye a b'i kɔ don muso la a bɛ taa a ka d'ale ye muso de ka boli a nɔfɛ sisan ka yafa deli kɛ muso y'o kɛ siɲɛ kelen cɛ kɔntinera datigɛ fɛ muso y'o kɛ siɲɛ fila hmm. cɛ kɔntinera datigɛ fɛ muso b'o kɛ siɲɛ saba yafadeli kɛ siɲɛ saba hmm. ɔ n'a kɔntinera toujours n'u diyara n'u goyara dɔrɔn a ka d'ale ye cɛ ka muso k'i sama ale nɔfɛ ni muso fana ye fɛrɛn cɛ k'an sigi ko n tɛna n si kɛ nin na hmm, e tɛn'i ka datigɛ dala dabila e kelen i b'a fɔ ko musobakɔrɔ e tɛ n'i ka ko misɛnmaninw dabila i kɛlen b'i ko musobakɔrɔ e tɛ n'i ka ye wo ye ko tɛ tɛmɛ i ɲɛ kan i ye wo ye i tɛ mɔgɔ dɛmɛla communication tɛ yen a b'i n'i ka telefɔni de cɛ i ka sira t'i ka denbaya la ɔ ko farikolo ka kunun ko ka bɛn ni nin muso nin ye bi tile na an bɛ yɔrɔ min na kuma b'i bolo a bɛ gɛlɛya lamini ala k'an bɛɛ sɔn a ma kuma in suiti talen a diyara n ye kojugu parce que fɛn dɔ bɛ yen nɔ n'a suiti ma ta ka tugu a kɔ a tɛ faamu n b'a fɔ don o don arajo la kuma grandes lignes de bɛ se ka di mɛ n'i ko i bɛ don a detaye kɔnɔ a kuma ka ca dɛ effectivement o don an ye caman fɔ nin sujet in kan ɔ nka su in e yɛrɛ sinna ka kuma yɛrɛ bɛɛ fɔ ni dakurunya kelen de ye lamini fɛn wɛrɛ minnu fana bɛ na ni a ye i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di

nkalon kuma don parce que composition minnu bɛ dɔrɔguw la u bɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔw ye u ka taa internet kan u ka recherche kɛ composition minnu bɛ dɔrɔguw la a composition ninnu bɛ mɔgɔ hakili bɔ diɲɛ fɛn bɛɛ de kɔ hali dɔrɔgutala ninnu yɛrɛ u b'a ta u b'a ta n'o hakilina de ko n'i y'a ta ko i bɛ k'i bɛ siyansi ye donc a bɛ hakili bɔ fɛn bɛɛ de kɔ hakili bɔra fɛn bɛɛ kɔ e bɛ hakili fɛn e bɛ fɛ ka se ka mun wɛrɛ sɔrɔ tuguni donc a bɛ gɛlɛya. donc ni dusukun tiɲɛna a bɛ cɛ la bi a bɛ muso la mɛ lamini ne bɛ bi ne bɛ fɛ ka kuma an balimakɛw de kan u ka sabali an k'a lajɛ an ka dɔ bɔ dusu ninnu na te lamini fɛn ninnu caman bɛ yen vraiment a caman bɛ yen n'a ɲɛfɔra a bɛ dilan o mɛ ni min b'an ka défaveur la dɔrɔn an bɛ sin k'o ta ni kɛlɛ ye lamini a man di dɛ c'est vrai madame Joise ni tɛnɛnden ninnu u ka ɲumankɛta man ca dɛ ɔ mɛ e min ye dutigi ye don o don n b'o fɔ e b'i yɛrɛ de ɲini fɔlɔ hali n'i taara formation kɛyɔrɔ la secourisme na fɛn fɔlɔ min bɛ f'i ye ko n'i taara mɔgɔ ko n'i taara n'i bɛ ka taa secours don mɔgɔ dɔ ma ko yanni i ka secours don o tigi ma k'i b'i yɛrɛ de positionner fɔlɔ il faut te mettre d'abord en sécurité ka sɔrɔ ka mɔgɔ wɛrɛ secourir donc ni e yɛrɛ ma ɲini i yɛrɛ la don o don e kɛlen don ka ko dɔ daminɛ i ka so kɔnɔ don o don e kɛlen don ka kɛlɛ dɔ daminɛ i ka so kɔnɔ ni e jo tɛ min na dɔrɔn i ko k'i b'o datugu ni kɛlɛ ye aw fila bɛɛ kan fununen b'aw da ɲɔgɔn kɔrɔ lamini o ɲɛ man di dɛ cɛɛ kan fununen muso kan fununen parce que n'i y'an ka sokɔnɔ kɛlɛ ninnu caman lajɛ a fanba caman ye bi orgueil de ye a bɛ cɛ la a bɛ muso la mais musow k'a lajɛ olu k'u ta bila i ka fa n'i ba bila ka na fɛn min nɔfɛ a ka so orgueil ko in yɔrɔ banna tuguni o surtout surtout ko kunba ye min ye misalen ko b'a kuma fɔ kuma bɛɛ i nakun tɛ kini ko ye kini b'a ka so i nakun tɛ to ko ye to b'a ka so min tɛ yen dɛ i bilala ka na o de kama ɔ o i nana o min kama i bɛ maloya o ɲinini na mun na an mana kɛlɛ o kɛlɛ kɛ n'an sera da la an ye kɛlɛ an ka kɛlɛ in mɔntɔ an ka da bulonda la an ka don so kɔnɔ n'an donna so kɔnɔ ne ka hakɛ de bɛ yen n bɛ n ka hakɛ de ɲini e bɛ dɛsɛ i ka hakɛ ɲini na tugun n'i ka hakɛ ɲini mun maloya de b'o la ɛ sitanjan ko k'u ye cɛ den ɛ ɛ jɛnɛbajan ko ko cɛko fa b'i la ɛ o sitanjan ni jɛnɛbajan kunko ye kɛ e nakun ye min ye e b'o dɔn e b'a to orgueil ka e nakun tila i la cogo di cɛ dun ni muso tɛ kelen ye cɛ bɛ se ka ko dɔ kɛ a man nɔgɔ muso la donc i ta in bɛ ɲɛ cogo min na dɛ e k'i yɛrɛ ɲini fɔlɔ bani i ta in ka se ka ɲɛ a y'a yɛrɛ ladimi k'a kan funu k'a da o ye cɛ cogoya de ye ni ko gɛlɛyara cogo ni ko fɛnna cogo cogo a bɛ a ka cɛ fɛɛrɛ dɔ kɛ ka kɛlɛ u ye fɛn dɔ wuli k'a kow datugu ni o ye k'a sɔrɔ en général i b'a sɔrɔ problème dɔ de bɛ yen donc a kana to a ka bin o jɔ kɔnɔ aw ni cɛ ninnu mana kɛlɛ cogo o cogo dɔw bɛ sirali cɛ parce que cɛ marabaliw caman de fana bɛ yen bi minnu fana b'a fɔ eh, hali ni muso y'a essayer ka eh, eh, vie romantique sugu dɔ kɛ n'u ye ou bien ka se k'u ɲini kuma bɛɛ fɛn ta fanfɛla ko cɛko fa de bɛ nin na cɛko fa de bɛ nin na bon n'i y'o fɔ muso dun fana hadamaden hadamaden mɔgɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ka fɛn tuguya b'i bolo lamɔ tuguya b'i bolo a b'i tɔɔrɔ dusukun na a b'i dusukun a b'i dusukun jogin i cɛ k'a f'i ma ko cɛko fa de b'i la parce que i hakili tɛ taa cɛ yɛrɛ la tuguni i b'a fɔ de ko bon a bɛ nin kun na de ko ne ka vie tuguya de ye ne ye donc e fana bɛ commencer sisan i b'i minɛ i yɛrɛ ma ko n'a nana o don ale fana kɛlen bɛ k'a sigi ko ni e nana ko o don lamini an ɲɛ man di dɛ an k'a lajɛ an ka dusu ninnu bila dusu in de bɛ k'an bɛɛ bana cɛ ka dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ ye muso ye muso ka dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ ye cɛ ye wa hali cɛ ka mori fɔlɔ ye muso ye muso ka mori fɔlɔ ye cɛ ye an k'a lajɛ an ka dusu ninnu bɔ a la n'an ye dusu ninnu bɔ a la k'an hakili to an yɛrɛ la fɛn minnu kan ka fɛn an kan k'an yɛrɛ de fɛn ni fɛn minnu ye k'an hakili to an yɛrɛ la a ka ca la an b'an ka ɲɛnamayaw kɛ lafiya la parce que fɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun in de bolo ustaz fɛn in bɛɛ lajɛlen bɛ dusukun in de bolo ni dusukun in lafiyara i bɛ lafiya ni dusukun in ma lafiya i tɛ lafiya donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka sitanɛ bɔ an cɛ la ala ka lafiya di an bɛɛ lajɛlen ma d'accord san naani woro bɔlen A lamini o mɛnna dɛ o de la an b'a fɔ woro saba bɔ o de la an b'a fɔ an denw ye ni woro bɔra u ka su yɛrɛ la parce que cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu p n'aw bɛ bɛ ɲɔgɔn kan aw nege bɛ bɔ ɲɔgɔn na cɛw tɛ kelen ye cɛ dɔw bɛ yen p n'u bɛ ɲɔgɔn kan i bɛ cɛw ye de ka taa fɛ dɔw i bɛ ye ka taa taa fɛ i bɛ ye i bɛ gya ye ka to a fɛ de wa ko a yɛrɛ y'a ka décision ta sa a yɛrɛ ɲɛ bɛɛ k'u la denmisɛnnin tɛ Mm. san naani ta tɛ ka ka bɔ sisi tɛ bɔ a k'a yɛrɛ ɲini min bɛ se ka kɛ a furubagaw kana taa k'a to bon a ka kuma kɔnɔna na n t'a dɔn n'a ye den sɔrɔ a fɛ n'a ma den sɔrɔ a fɛ mm-hmm. bon n'a ye den fɛnɛ sɔrɔ a fɛ o fɛnɛ cogoyaw fɛnɛ bɛ yen nɔ mm-hmm. parce que den ko ka gɛlɛn mais a ma den ko kuma fɔ ayiwa basi tɛ madame jati i bɛ dɔ fara o kan ou bien an ka tɛmɛ min fɔ n denmuso ɲɛna awɔ denmisɛnninw k'a bila u kunkolo la k'a fɔ mɔgɔ somɔgɔw de bɛ furu kɛ cɛ kelen tɛ furu kɛ u ka fara k'u yɛrɛ tromper ni cɛ kelen pe nana k'a b'i furu i n'o ka bɛn ko bɛɛ la somɔgɔw t'a kalama furu ye somɔgɔw ta ye dɛ bɛɛ n'i somɔgɔw de bɛ furu kɛ cɛ kelen tɛ se ka furu kɛ o o ye trɔnpeli kan de ye ne denmuso yɛrɛ ye muru mɛn basiw kan na a bɛ kan ka ka temps de pɛridi a yɛrɛ b'a dɔn somɔgɔ ninnu tɛna sɔn parce que cɛnin ye comportement min kɛ ale yɛrɛ n denmuso yɛrɛ ka kan k'a faamu mɔgɔ min bɛ bɔ du kɔnɔ ni ni ka i fa ni baw bɛ yen nin comportement tɛ ye du kɔnɔ n'i y'a kɛ du kɔnɔ i fa ni ba fana b'a jira la n'i bɛ se k'a kɛ o tuma i filɛ nin ye e k'a kɛ i dun kelen tɛna se k'a kɛ furu ye kabila ko de ye mɔgɔ n'a kabila de bɛ furu kɛ e yɛrɛ bɛ bɔ kabila de kɔnɔ i bɛ taa don kabila de kɔnɔ denmisɛnninw k'a faamu ni cɛ kelen ko k'a bɛ bɔ i nɔfɛ i b'a fɔ un un ne bɛ furu i ma donc n bɛ furu ni somɔgɔw bɛɛ de ma n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ nin bɛɛ de da ka kan ka don a la pour que a ka kɛ ko sɛbɛ ye mais e kelen ni cɛ kelen a tɛ se ka kɛ ko sɛbɛ ye dɛ donc ne bɛ min fɔ n denmuso ye a ka cɛ ɲini cɛ t'a bolo cɛ t'a bolo de parce que somɔgɔw sɔnnen tɛ wa cɛnin kelen tɛna se k'a kɛ a k'i sen bɔ nin na a ka cɛ wɛrɛ ɲini o de ka fisa a ma ala k'a ni sahaba bɛn ayiwa basi tɛ tɛnɛ ko k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ayiwa ale cɛ ale de ye muso filanan ye mm. ɔ ale cɛ n'a n'a sira a fɛ yen mm. cɛ bɛ boli ka taa muso fɔlɔ fɛ yen mm. a bɛ tuma bɛɛ a bɛ nɔ muso filanan fɛ yen sa kɛ ale ye muso fɔlɔ ye mhm. ni cɛ nana si a fɛ yen a bɛ boli ka taa muso filanan fɛ yen i y'a faamu mhm. ko hali n'a kan k'a lakunu k'a b'a fɔ ko muso filanan de ka na ale lakunu a ka so kɔnɔ mhm. a nana kɛ hali o t'a fɛ a ka kuma ale a ka kuma a cɛ fɛ ale jɔlen ɲɛna muso filanan fana t'a fɛ hali ale ka kuma a cɛ jɔlen ɲɛna wa buramuso bɛ so kɔnɔ k'o tɛ ka fɛn fɔ k'ale ka kan ka mun de kɛ sisan k'ale pilasi bɛɛ minɛna la awɔ lamɛnna ka kan ka min kɛ a bɛ sabali kɛ o tɛ gansan ye o. hali buramuso min filɛ nin ye n'o tɛ kuma o fɛnɛ minɛnen don baara min kɛra cɛ la de o ɲɔgɔn de kɛra buramuso la Eh, kow bɛ yen koyi muso muso ye buramuso buramuso dɛrɛla de a ma dɛrɛ a denkɛ kɔ a y'u fila bɛɛ de dɛrɛ u bɛɛ ba- u bɛɛ bɛ baara kelen de la Mhm. a bolo Mhm. ne bɛ min fɔ muso fɔlɔ ye a ka muɲu ka sabali n'an bɛ taa dɔrɔn an bɛ se nin ye ala jarabiw de ye o Ɔnkɛ. ala tɛ nin kɛ bɛɛ ye o Mhm. n'i ye muso ni muso furula sina- sinaya kɔnɔna na muso min ka fɛkɛ n'i sera tiɲɛ kan k'a muɲu ka sabali walahi don dɔ la mɔgɔw b'u bolo ɲɛsin i de ma o ye tiɲɛ ye a ka kan ka min kɛ ko n k'o de kɛ a k'a to yen nɔ a k'a dusu faga i b'a fɔ ko dugukolo a ka jɛ ala bɛ nin ba baara ye fɛn dɔ de ye nka dati de b'a la dati bɛ ban fo n'a y'a renouveler n'a tɛ a tɛ to a tɛ to a tɛ to kɛli la koyi ala yɛrɛ de bɛ eh, moriw ka jɔnya yir'u la la i ye baara kɛ cogo cogo don dɔ la a effet bɛ ban fo n'i seginna k'a kɛ komi n y'a fɔ dɔw bɛ yen na olu fana timinan ka di de u timinan ka di fo k'a dama tɛmɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'i bɛnna n'o muso sugu kɔni ye a i ta ye sabali dan ye sabali kɔni o y'i ta dan ye hmm. n'o tɛ kɔni a bɛ ban foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ fɛn min tɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban fo ala ka masaya hmm. a k'a di ala ma hmm. ni saya m'a ban bana b'a ban bana b'a ban ala sɔnna walima kɔrɔ b'a ban awɔ ah. bataki ka ca su in na misi a k'a kɛ eh, eh, basa ka likisɛkunu ye k'i tigɛ k'i bɔ k'i bin a kɔnɔbara kan ah. walasa dimi ka tunu ah. Ɛɛ kɔntɔrɔn i ka don bamananfa ye kabajate kana kɔn ni san kana san hadamaden ka di ala ye ko an ye bonya da fɛn o fɛn kan ka a kɛ k'an kisi ala tun ye barika don a bɛɛ la kɔntɔrɔn ni sanɛ ye donso boli de ye bamanan filɛ ka fɔ ye donso ka boli don boli min don i tɛ bin maa kan n'a ye dɛ i b'i kali k'a ta n'i y'a ta fo ka taa fɔ i ka maaya banna a b'i bolo nka i tɛ bin maa kan i tɛ namara kɛ i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ walifɛn su i tɛ nkalon da maa na ayi i tɛ bin maa kan ɔ nka n'i ye min fɔ a b'o kɛ kɔntɔrɔn y'a dama boli sanɛ y'a dama boli donso tulo b'a la donsobaw tulo b'a la ɔ sogojugu ka muruti cogo o cogo ni kɔntɔrɔn ni sanɛ b'i bolo sogo yɛrɛ bɛ na ɲɔngiri kɔrɔ a n'a ka sogoya bɛɛ bagan to ɲa a bɛ ɲɔngiri kɔrɔ u tɛ yen sisan wa ee u bɛ maaninfin de tiɲɛ tɛnɛ tiɲɛna e bɛ ka bin mɔgɔ kan i bɛ ka nkalon da mɔgɔ na i na dɔ ka yɔrɔ namara i na dɔ kɛ tan jabate basi bɛ basi la bɛɛ taa ma taararafa tuguni tɛ anw dun tɔɔrɔlen bɛ ka ninnu tɔ ye sa ɛɛ mɔnɔjɛ ta fɔri ɲɛna ɛɛ ko silamɛya donna yan awɔ silamɛya mako bɛ jogo min na k'a nana a bɛɛ sɔrɔ yan a bɛɛ tun b'an bolo yan ɔ e ma e t'o kɔrɔ dɔn dɛ e kɔni ayi b'a dɔn n b'a n b'i ɲininka min na i t'a kɔrɔ dɔn mɔgɔ bɛ fɛn dɔ hun na minɛ mɛ n'a ma ɲɛfɔ a bɛ k'i kɔnɔ k'i b'a dɔn ka sɔrɔ i t'a dɔn n'a ma ɲɛfɔ k'a walawala i t'a faamu silamɛya nana silamɛya mako bɛ jogo fɛn fɛn na mhm. a nana don an ka eh, manden kɔnɔ yan a y'a bɛɛ sɔrɔ a bɛɛ tun bɛ yan fo kelen mhm. o ye seli ye mhm. sujudu sujudu bin o ye diɲɛ de sɔrɔ yan o de y'a to silamɛya ma kɛlɛba kɛ yan o a ma kɛlɛba kɛ yan o ja u bɛ jahadi minnu kɛ ni jahadi bɛ min mɛ ko jihad o ma kɛ o ma kɛ anw fɛ yan. lamini kulubali filɛ de ka min fɔ a ni baya bɛɛ tɛ kelen ye o ye baya de ye a filɛ de ka nin min fɔ nin ye baya de ye yɔrɔ silamɛya nana ba sɔrɔ fɛ e filɛ ka min sɔrɔ e e mako bɛ min na ko yala k'o tɛ mɔgɔw bolo a bɛ mɔgɔw bolo dɛ barikon falen tɛ mankan bɔ ayi kuma de fana filɛ nin a kana digi mɔgɔ la barikon falen tɛ tewu tɛ man kan bɔ an bɛ dan ye an bɛ dan ye ale dasiri dasiri bɛ filɛ ni ala bonya barika don a a bɛɛ kelen dasiri ko den wa dasiri ko dɛsɛse ka kɔrɔ bɔ o de filɛ kulubali an ka taa musolaka ninnu man nɔgɔ an bɛna don u bɛna bamananw bila kuma u bɛna barika u bɛna bila kuma la u bɛna bila kuma na u bɛna barika

kulubali b'a fɔ ko nba kulubali man ka nba fɔ o tan ka faw bɛ so ayi a kɔrɔw bɛ so mhm. ale man kan ka nba fɔ hali n'a bɛ san bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn na ayi ne tɛ se ka o ye ladamu de ye ɔ n tɛ se ɔ maninkaw b'a fɔ n'i ko kulubali ma sa ko nba maninkaw b'a f'i ɲɛna mɔgɔbaw bɛ so o ye tiɲɛ o de ye laminɛli cogo laminɛni ɲuman yɛrɛ yɛrɛ de ye bamakɔ bɛɛ ko nba nba bɛɛ bɛ nba fɔ i ma se an si ma se hali sigilen b'a fa sen ka bɔ nba anw yɛrɛ si ma se a fɔ komi ni musow ko ko nse ɔ ma se muso bɛɛ ma se bɛɛ ma se jɔte e fɛ lagare man k'a fɔ ko nse k'e to yen sa k'a to k'e to kɛnɛ kan k'e dɔgɔ to yen bɛɛ ma se ayi Mais tant que c'est à dire i bangebaga dɔ bɛ balolen parce que mɔgɔw ye bangebaga fana kɛ min y'i wolo de ye ɔ ayi mɔgɔ mɔgɔ n'i ba bɛ taa mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔrɔ bɛ taa mɔgɔ mɔgɔ n'a bi n'a ka kɔrɔ n'i ye ka ban i b'a bɛɛ jateminɛ bon mɔgɔ b'a kun bon madame jabate nin bɛɛ bɛ kɔntɔrɔ ni sanɛ kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ c'est à dire n ye n ye dɔɔnin de n ye n bolo sɔnin a y'a kun de kɔri n ye n sɔnin de kɛ ka yɔrɔnin dɔ pour que ka nin bɛɛ bɛ ko dɔ la ayi nin bɛɛ bɛ dɔ a la dɛ ayi i b'a dɔn sa mais fo k'i fo k'i hakili la madame Jabate e ma ko kelen faamuya ni san nana dɔrɔn minɛ cogo tɛ lamini na

a b'a fɔ a détail la k'a b'a fɔ a b'a fɔ mais komi n'an ko an bɛ kuma nin kan su in na mɔgɔw ka porolɛmu n'a bɛ an bɛ don ko jumɛn na de halisa a b'a bɛɛ ɲɛfɔ n'o tɛ madame jabate kɔntɔrɔ ni sanɛ matarafabaga a dɔgɔyara dɛ ee k'i man k'i jɔ an ka sara fɔlɔ

i ɲɛ tɛ hali baarakɛ yɔrɔw bɛɛ tiɲɛna wa eh, du eh. cira madame Diabate baarakɛ yɔrɔw tiɲɛna parce que musow bonya bɛɛ tiɲɛna ka to cɛw kɔ masɔrɔ musow ka kan ka to cɛw kɔ madame Diabate i dusu mana eh, fɛ i mana kɛ mɔgɔ dusuma ye cogo o cogo ani dusu bonya tɛ kelen ye dɛ i mana kɛ mɔgɔ dusuma ye cogo o cogo i mana yeli kɛ ka tɛmɛ i furukɛ kan cogo o cogo i furukɛ na don so kɔnɔ i k'a ɲɛ yɛlɛ i k'a ɲɛ yɛlɛ c'est-à-dire i k'a ɲɛda yɛlɛ bonya ni karama kɔnɔ i k'i dusu don a kɔnɔ bonya ni karama kɔnɔ a ka bɔ a k'a disi gosi bonya ni karama e sigilen soju la i ka to ka yɛlɛmisɛnnin kɛ bonya ni karama ɔhɔ nka ka sin k'i cɛ ta ten dɔrɔn ka sin k'u fili kɔfɛ ten k'i jɔ k'i disi gosi k'i sɛbɛra fila labɔ mm. k'e de don madame jabate an t'o ko fana lajɛ don kɔni ni muso tora cɛ kɔ muso de bɛ ɲɛfɛ walayi a bɛ ɲɛfɛ musow ɲɛna k'a fɔ k'olu bɛ kɔ dɛ u tɛ kɔ dɛ cɛbakɔrɔ cɛbakɔrɔ bɛ jama na kɛnɛ ma sisan n'a ni a kelen bɛ ka dɔ kankari yan fɛ k'i jɔ ni dɔ ye yan fɛ ka bereturu dɔ la yan fɛ

a y'a fɔ cogo jumɛn muso y'a kɛ cogo min na a kɛcogo yɛrɛ de y'o ye mais a ma ɲa o a ɲana basi foyi tɛ eh, n bɛn'a f'i ɲɛna madame jabate i ka mana ɲininka kɔfɛ ko mun na a ma ɲa a bɛna fɔ a ma de ko na ni sen k'a tereke a pɛrɛnnen don wa n'a y'a fɔ a ɲɛna n'a y'a galaka kari dun n bɛna ni i tɔɲɔgɔnkɛ dakasa bɛ bɔ mhm. yɔrɔ fo ka bu tigi ye ko kuma tɛ se ka k'i fɛ bon surtout minnu dakasa bɛ bɔ nin dugudugu kuma nin ka d'u ye depuis Ala ye n dan n m'a ɲɔgɔn ye bon dugudugu kuma dun tɛ laban fo i nun ka taa dan a tigi da ma i n'a kasa mɛn i b'i o muso ka kan ka mun kɛ a bɛ patinin ta ka a bɛ bɔrɔsinin ta ka patinin k'a kɔnɔ komi i tilara dumuni na sa i tɛ komi i bɛna taa dugu kɔnɔ i tɛ t'i da tereke ani ani sen tereke kuru bɛɛ ye kelen ye ayi bon ne y'o de fɔ nk'a fɔcogo de ma ɲɛ ko n y'a san e de ye ma parce que ne b'o yɔrɔ de ma a tun tɛ fɔ tan o i tɛ fɔ tan ne b'o la nin dun ye mun ye sen tereke kuru de don e bɛna nin kɛ mun ye n m'a san an ye ah banna ah. ye tiɲɛ an ye kɔni an ɲɛna a ma mun na situluni a ma mun na a mun na o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ a mun na ayi ni e i t'a fɔ ko n y'i nɛni o la dɛ an fila in de don situluni situluni mun na